ndakwiya naye kwambiri mwanayo Nditego ndifuna ndikumane naye Arthur Peter Mutharika ndimpase malangizo ochepa iyo iyi osati ndikuti ndisogolere muzi muno tiya komano Arthur Peter Mutharika ndimpase malangizo ochepa asamakonde mahule chonde amene muku- mu- muli kumbuyo kwa mwana ameneyo mpangeni discipline mwanayi komanso um, mu- mu- mu- mumphunzise kapena mumuthandize kuti azitha kupanga ma content ophunzisa ana anzake chifukwa pena zimene amayankhula mwana amene amakhala ngati mfiti avete amakhala ngati kuti amauluka amakhala ngati mfiti mwana ameneyi amapanga zinthu zake ngati amatamba nde inu amene muli kumbuyo kwa mwana ameneyi akamayankhula za- za- zokhala ngati mfiti zo- zokhala ngati amaulukazo inuyo kumasekerera kumampopa mumpwetekesa mumpwetekesa nde mwanayu mphunziseni kuti azitha kupanga zinthu za msinkhu wake pepesa kwa mtsogoleri wa dziko lino Arthur Peter Mutharika chifukwa cha video imene ikuyenda masamba a mchezo kuti ineyo ndalakwisa ine- ndipo nkuvomereza kuti ndatani ndalakwisa komano kwa ine nkupepesa kwa Arthur Peter Mutharika kuti ya ndamveka onyoza pa video imene ijayo kwa Arthur Peter Mutharika ndikupepesa kwa anthu nonse kwa ma stakeholders nonse amene munapangisa content imeja kuti itheke bwinobwino mmene inali yendera momuja kutinso ndifike pano paso yaodaso kwa ine ndikupepesa kamba malangizo amene oneka kuti mmanilangiza sanamveke kwa nthawi imene nali muchisangalalo kwambiri ndipo muchizungu maje nali mu happy kwambiri nde kwa inebe ndikupepesa kwa anthu nonse amene mwaonera video imene ikuyenda masamba a mchezo mmene muja kuti ndalakwisa ndipo nkuvomereza kuti ndatani ndalakwisa koma kwa ine kupepesa kuti ah, ndikhululukire Arthur Peter Mutharika msogoleri wa dziko lino kwa ine kupepesa kamba zapanga inezi ndikusokoneza Eh, amene mukumampanga manage mwana uyu funa ndikulangizeni mwanayi pena akuyankhula zinthu zazikuluzikulu zosagwirizana ndi msinkhu wake nde mmakhala busy kumampopa Mmakhala busy kumpopa kumuthira ma pump ndi cholinga choti aziyankhula zinthu zopusa zopitirira msinkhu wake. Mumpwetekesatu mwanayo. Hmm? Kumene zinthu zayamba kuloweraku ndikokuti mwanayo mumpwetekesa. Mphunzitseni mwana ameneyu kuti azitha kuyankhula zinthu zogwiri zophunzitsa ana anzake. As- ngati akupangayi akunena zoti iye ndi content creator mukutero ndiye ma content amene azipanga mwana ameneyu ndikukuwuzani inuyo anthu amene mu- mu- ku- ndikudziwa zoti kumbuyo kwa mwana ameneyu kuli wina wake amene amampopa kuti azibwera nkumayankhula zimenezi kapena ah, kumam- amene amaperekera zida nde ndifuna ndimuuze munthu ameneyo kunena zokuti makontenti kuyambira lero ndikukhazikisa lamulo pa mwana ameneyu kuti kuyambira lero makontenti a mwana ameneyi azikhala ophunzisa ana anzake hmm? ana anzake akaonera azitha kuphunzira kaya azipanga ti achina tomu ndi jeri chani chani tima, tima content tina ta kids kuti ana anzake akaona azisangalatsidwa nazo komanso aziphunzira osati zimene wayambazi wayamba aku- aku- aku- wayamba ku- ku- ku- ku- pachichewa chake ndinganene kuti chani kaya wayamba kunyamula zinthu zazikuluzikulu zokuti sangazikwanise iya nde chonde chonde amene muku- muli kumbuyo kwa mwana ameneyo mpangeni discipline mwanayi komanso um, mu- mu- mu- mumphunzise kapena mumuthandize kuti azitha kupanga ma content ophunzisa ana anzake chifukwa pena zimene amayankhula mwana amene amakhala ngati mfiti avete amakhala ngati kuti amauluka amakhala ngati mfiti mwana ameneyi amapanga zinthu zake ngati amatamba nde inu amene muli kumbuyo kwa mwana ameneyi akamayankhula za- za- zokhala ngati mfiti zo zokhala ngati amaulukazo inu kumasekerera kumampopa mumpwetekesa mumpwetekesa nde mwanayo mphunziseni kuti azitha kupanga zinthu za msinkhu wake amanditcha pango lei malawo mm. ndakwiya naye kwambiri mwanayo ndakwiya naye kuopsa.